Jenesis isiokwu nke iri anọ na otu site n'amaokwu nke mbụ o rue n'ọgwụgwụ ogologo arọ abụọ na Fero na-arọ nrọ, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ osimiri Naịl. Ma lee, ehi asaa na-esi na osimiri Naịl rịgopụta, ha mara mma ile anya, makwaa abụba na anụ arụ ha. Ha wee na-ata nri n'etiti ubi. Ma lee, ehi asaa ọzọ na-esi n'osimiri Naịl rịgopụta n'azụ ha. Ha jọrọ njọ ile anya, takwa arụ n'anụ arụ ha. Ha wee guzo nso ehi asaa ọzọ ahụ n'ụsọ osimiri Naịl. Ehi ahụ ndị jọrọ njọ ile anya ndị takwara arụ n'anụ arụ ha, wee rie ehi asaa ahụ mara mma ile anya, makwa abụba. Fero wee teta, o wee rarụ ụra rọọ nrọ nke ugbo abụa, ma lee, oko ọka asaa na-awapụta n'otu okporo. Ha buru ibu dịkwa mma. Ma lee, oko ọka asaa nke fịkpọrọ afịkpọ, nke ifufe iru anyanwụ chakpọkwara achakpọ, na-epuso ha n'azụ. Oko ọka asaa nke fịkpọrọ afịkpọ wee loda oko ọka asaa ahụ nke buru ibu, sokwa mkpụrụ. Fero wee teta, ma lee, ọ bụ nrọ. O rue n'ụtụtụ na mmụọ ya gbasasịrị, o wee ziga kpọọ ndị odeakwụkwọ dị nsọ niile nke Ijipt na ndị ya niile maara ihe. Fero wee kọọrọ ha nrọ ya, ma ọ dịghị onye na-akọrọ Fero isi ha. Onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ wee gwa Fero okwu sị, Mmehie m niile ka mụ onwe m na-ehota taa. Fero were iwe n'arụ ndị oru ya tinye m n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye isi ndị ogbu mụ na onye isi ndị osi ite anyị wee rọọ nrọ n'otu abalị mụ na ya onye ọbụla dịka akụkọ isi nrọ ya si dị otu a ka anyị rọrọ ma anyị na otu okorobịa nọ n'ebe ahụ bụ onye Hibru oru onye isi nke ndị ogbu nwere anyị wee kọọrọ ya o wee kọọrọ anyị isi nrọ anyị onye ọbụla n'etiti anyị dịka nrọ ya si dị ka ọ kọrọ isi nrọ nye o rue na dịka ọ kọrọ isi nrọ nye anyị otu a ka ọ dị mụ ka o mere ka m lata n'ọnọdụ m ma ya ka ọ kwụgburu Fero wee ziga kpọọ Josef ha wee mee ka o si n'olulu ahụ gbapụta. Ọ kọpụ isi ya, gbanwee uwe mgbokwasị ya niile, bakute Fero. Fero wee sị Josef, Nrọ ka m rọworo, ọ dịghịkwa onye na-akọ isi ya, ma mụ onwe m anụwo okwu banyere gị, si na ị na-anụ nrọ ịkọ isi ya. Josef wee za Fero, sị, Ọ dịghị m n'aka Chineke ga-aza azịza udo nye Fero. Fero wee gwa Josef okwu sị, Na nrọ m, lee, m na-eguzo n'ụsọ osimiri Naịl, ma lee, ehi asaa na-esi n'osimiri Naịl rigopụta. Ha mara abụba n'anụ arụ ha makwa mma n'arụ. Ha wee taa nri n'etiti ubi. Ma lee, ehi asaa ọzọ na-arịgopụta n'azụ ha. Ha adịghị mma, jọọ njọ n'arụ nke ukwuu, takwa arụ n'anụ arụ ha. Ahụghị m otu ndị ahụ n'ịjọ njọ n'ala Ijipt niile. Ehi ahụ ndị tara arụ, ndị jọkwara njọ, wee rie ehi asaa mbụ mara abụba. Ma mgbe ha basịrị n'afọ ha, amaghị na ha bararị n'afọ ha, ma ha jọrọ njọ ile anya dịka na mmalite m wee teta m wee hụ na nrọ m ma lee oko ọka asaa na-awapụta n'otu okporo ha soro mkpụrụ dịkwa mma ma lee oko ọka asaa nke kpọnwụrụ akpọnwụ nke fịkpọkwara afịkpọ nke ifufe iru anyanwụ chakpọkwara na-epuso ha n'azụ oko ọka asaa ahụ nke fịkpọrọ afịkpọ wee loda oko ọka asaa ahụ dị mma M wee gwa ndị odeakwụkwọ dị nsọ, ma ọ dịghị onye na-egosi m ya. Josef wee sị Fero, Nrọ Fero otu ka ọ bụ, ihe nke Chineke gaje ime, nke ahụ ka o gosiworo Fero. Ezi ehi asaa ahụ, arọ asaa ka ha bụ, ezi oko ọka asaa ahụ, arọ asaa ka ha bụkwa. nrọ ahụ otu ka ọ bụ ehi asaa ahụ nke tara arụ nke jọkwara njọ nke na-arịgopụta n'azụ ha arọ asaa ka ha bụ ha na oke ọka asaa ahụ nke dị efu nke ifufe iru anyanwụ chakpọrọ ha ga-abụ arọ asaa nke oke ụnwụ nke ahụ bụ okwu nke m gwara Fero ihe nke Chineke gaje ime. Nke ahụ ka o mere ka Fero hụ anya. Lee, arọ asaa na-abịa nke a ga na-eriju afọ nke ukwuu n'ala Ijipt niile. Arọ asaa nke oke ụnwụ ga-ebilikwa ma ndị a gasịa. A ga-echezọkwa iriju afọ niile n'ala Ijipt, oke ụnwụ ahụ ga-egbupịa ala ahụ. A gaghị ama iriju afọ ahụ n'ala nke a n'ihi oke ụnwụ ahụ nke na-eso ya, n'ihi na arọ ka ọ ga-adị nke ukwuu. Ma ihe kpatara e ji mee ka nrọ ahụ dị okpukpu abụọ nye Fero, ọ bụ n'ihi na e mewo ka okwu ahụ guzosie ike site n'ebe Chineke nọ, Chineke na-emekwa ngwa ime ya. Ma ugbu a, ka Fero lepụta nwoke nwere nghọta, nke makwara ihe, ka o dokwa ya onyeisi ala Ijipt niile. Ka Fero mee nke a, meekwa ka ndị nlekọta ala nke a, ka o werekwa otu ụzọ n'ụzọ ise nke ala Ijipt n'arọ asaa ahụ a na-eriju afọ ka ha chịkọtakwa ihe oriri niile nke ezi arọ ndị a nke na-abịa, ka ha kwakọbakwa ọka n'okpuru aka Fero ịbụ ihe oriri n'obodo Ijipt niile, ka ha debekwa ya. Ihe oriri ahụ ga-abụ ihe a ga-edebere ala nke a rue arọ asaa nke oke ụnwụ ahụ nke ga-adị n'ala Ijipt, ka e wee ghara ibipụ ala nke a n'oke ụnwụ ahụ. Ihe ahụ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị oru ya niile. Fero wee sị ndị oru ya, Anyị ga-achọta mmadụ dị ka onye a, bụ nwoke nke mmụọ Chineke dị n'ime ya. Fero wee sị Josef, Ebe Chineke meworo gị ka ị mara ihe a niile, ọ dịghị onye nwere nghọta nke makwara ihe dị ka gị. Gị onwe gị ga-abụ onye isi ụlọ m Ọ bụkwa n'okwu ọnụ gị ka ndị m niile ga-edo onwe ha n'usoro. Naanị n'oche eze ka m ga-adị ukwu karị gị. Fero wee sị Josef, Lee, edowo m gị onye isi ala Ijipt niile. Fero wee gbupụ mgbaaka akara n'aka ya, gbanye ya n'aka Josef, yibe ya uwe nke ezi akwa ọcha, tụkwasị ịyagba ọlaedo n'olu ya, mee ka o were ụgbọala nke abụọ o nwere na-agagharị. Ha wee kpọọ mkpu n'iru ya, sị, Gbuo ikpere n'ala! O wee doo ya onyeisi ala Ijipt niile. Fero wee sị Josef, Mụ onwe m bụ Fero. A sịkwa na ị nọghị ya, ọ dịghị onye ọ bụla ga-eweli aka ya ma ọ bụ ụkwụ ya n'ala Ijipt niile. Fero wee kpọọ aha Josef Zafenat-Panea, o nye ya Asenat, bụ nwa nwanyị Pọtifera, onye nchụaja nke On, na nwunye. Josef wee pụọ jegharị n'ala Ijipt. Josef gbara oru arọ na iri mgbe o guzoro n'iru Fero eze Ijipt. Josef wee si n'iru Fero pụọ, gabiga n'ala Ijipt niile. N'arọ asaa ahụ nke a na-eriju afọ ala wee na-eme nri rinne. O wee chịkọta ihe oriri niile nke arọ asaa ahụ nke dị n'ala Ijipt, tinye ihe oriri ahụ n'obodo niile. Ihe oriri nke ubi nke obodo ọbụla nke dị ya gburugburu ka o tinyere n'etiti ya. Josef wee kwakọba ọka dịka aja nke oke osimiri, na-eme ka ọ baa ụba nke ukwuu ruo mgbe ọ rapụrụ ịgụ ya ọnụ. n'ihi na ọ dịghị ngụta. A mụrụ ụmụ ndị ikom abụọ nye Josef tutu arọ oke ụnwụ abịa, ndị Asenat nwa nwanyị Pọtifera bụ onye nchụaja nke On mụrụ nye ya. Josef wee kpọọ aha ọkpara ya Manase, sị, N'ihi na Chineke emewo m ka m chezọọ ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ n'ụlọ niile nke nna m. Aha nke abụọ ka Ọ kpọrọ Ifrem, sị, N'ihi na Chineke emewo m ka m mụọ ọmụmụ n'ala e wedara m ala. Arọ asaa ahụ nke nriju afọ nke dị n'ala Ijipt wee gwụ. Arọ asaa ahụ nke oke ụnwụ wee malite ịbịa dị ka Josef sịrị, oke ụnwụ wee dị n'ala niile, ma nri dị n'ala Ijipt niile. Agụụ wee na-agụ ala Ijipt niile, Ndị ala ahụ wee tikue Fero inye ha nri. Fero wee sị ndị Ijipt niile, Jekurunụ Josef, ihe ọ sị unu mee, meenụ ya. Oke ụnwụ ahụ wee dịkwasị n'elu ụwa niile. Josef wee meghee ebe niile nke ọka dị n'ime ha. O wee ree ọka nye ndị Ijipt. Oke ụnwụ ahụ wee sie ike n'ala Ijipt. Ma ụwa niile bịaruru Ijipt bịakute Josef ịzụrụ ọka. N'ihi na oke ụnwụ ahụ siri ike n'ụwa niile.